Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke atọ Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Baruk isi nke ise malite n'usoro nke mbụ ruo na nke itoolu isiokwu Chineke chọrọ igosi mba niile ebube gị. Jerusalem, yipụ uwe mkpe na ọnụma gị. Yiri ịma mma nke ebube Chineke ebighị ebi ebighị ebi. Were ezi omume nke Chineke fụọ onwe gị n'ahụ gburugburu dị ka akwa. Were ebube onye dị ebighị ebi kpuru n'isi ka okpueze. Ebe ọ bụ na Chineke chọrọ igosi obodo niile nọ n'okpuru eluigwe ebube gị, ebe ọ bụ na aha dị ebighị ebi Chineke kpọrọ gị bụ udo sitere n'ezi omume na ugwu sitere n'ịsọpụrụ Chukwu. Jerusalem, bilie, guzoro n'elu ugwu, chee ihu n'ọwụwa anyanwụ. Lee ebe ụmụ gị si ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ zukọkwara ọzọ, maka na Onye Nsọ tiri iwu. Aṅụrị juru ha obi n'ihi na Chineke chetara ha. Ọ bụ ezie na ha gbara ụkwụ ala mgbe ha na-ahapụ gị, mgbe ndị iro duuru ha pụọ. Ma ugbu a, Chineke ji aka ya na-edunatara gị ha dị ka ndị eze nwere ugwu eze. N'ihi na Chineke etiela iwu ka a gbarie ugwu ukwu na ugwu nta niile dị ebighị ebi, ka e kpochie ndagwurugwu niile, ka ala dị rarịị, Ka Izrel nwee ike iji ume na obi iru ala na-aga n'okpuru ebube Chineke, ka oke ọhịa na osisi niile nwere isi ọma nwee ike inye Izrel ndo, dị ka iwu Chineke si dị. Maka na Chineke ga-eji ihe nke ebube ya na-atụziri Izrel aka, bịakwa were ebere na izu oke nke ya na-edu Izrel. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụụrụ anyị, n'ezie, obi dị anyị ụtọ. Mgbe Onyenwe anyị gbapụtara Zayọn n'ọnọdụ ịgba ohu Ọ dị ka ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị bụ sọ abụ. Azịza. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụụrụ anyị, n'ezie, obi dị anyị ụtọ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, Leenụ ọrụ ebube Dinwenụ rụụrụ ha! Leekwanụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụụrụ anyị! N'ezie, obi dị anyị ụtọ. Azịza, Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụụrụ anyị! N'ezie, obi dị anyị ụtọ. Onyenwe anyị, zọpụta anyị n'ọnọdụ ịgba ohu, dị ka mmiri na-asọ asọ si eme n'ala kpọrọ nkụ. Ndị bu anya mmiri n'anya na-agha mkpụrụ akụkụ ga-eji ọṅụ na-aghọ mkpụrụ ya. Azịza. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụụrụ anyị! N'ezie, obi dị anyị ụtọ.

Ihe ọgụgụ nke abụọ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degaara ndị Filipaị isi nke mbụ malite n'usoro nke anọ ruo na nke isii bidokwa n'usoro nke asatọ ruo na nke iri na otu isiokwu Dịnụ ọcha, unu enwekwala ihe a ga-eji ta unu ụta n'ụbọchị Kristi. Mgbe ọ bụla m na-echeta unu n'ekpere, eji m ọṅụ na-ekpe ya, n'ihi na echetara m otu unu si nye aka n'ịgbasa ozi ọma ahụ, site n'ụbọchị mbụ unu nụrụ ya ruo taa. Ekwesiri m ike na onye ahụ bidoro ọrụ ọma a n'ime unu ga-eji anya ya hụ na a rụchara ya mgbe ụbọchị Kristi Jesu bịaruru. Chineke ma ka unu si agụ m agụụ n'obi. Ekpere m bụ ka ịhụnanya unu hụrụ ibe unu na-amụba mmaji kwuru mmaji, ghara ịkwụsị ime ka unu na-eto n'amamihe na nghọta, ka unu wee nwee ike ịchọpụta nke bụ ọkacha mma. Ọ ga-enyere unu aka ịdị ọcha, a ghara ịta unu ụta, unu wee kwado maka ụbọchị Kristi. Mgbe ahụ ka unu ga-eru ezumezu ịdị mma nke Kristi mịtara n'ime anyị maka otito na ebube nke Chineke. Okwu nke Osebụrụwa Ekele dịrị Chukwu. Mbeku, Aleluya, aleluya! Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya dị zịrịrị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luk dere, isi nke atọ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke isii. Isiokwu Ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke. N'afọ nke iri na ise kemgbe Tiberiọs Siza bidoro chịwa, mgbe Pọntiọs Paịlet bụ gọvanọ Judia, Herọd bụ eze nta nke Galili, nwanne ya bụ Filip bụ eze nta ala Ituria na Trakonitis, Lisanias bụ eze nta nke Abilen, Mgbe Anas na Kaịfas chịrị ka nnukwu ụkọchukwu, okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekarịa n'ime ọzara. Ọ gagharịrị n'ọnụmara Jọdan niile, na-ekwupụta mmiri chukwu nchegharị maka mgbaghara njọ, dị ka e dere ya n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya.

A ga-eme ka ụzọ gbagọrọ agbagọ guzozie, a ga-eme ka ụzọ jupụtara n'ubu dị larịị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Oziọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.